imerikwe ya ee just bute bed i nwee high libido dute nwaanyị nwe high libido sikwu mgba match onye ike ga-evu ụzọ gwụ ị ma mmeri wudi ya nwoke bụ ihe na-eme ihe the only the only reason nọ na ya bụ that na nwoke ga-atụwa nwaanyị nwaanyị 100 ime ofu nwoke ga-atụwa nwaanyị 100 we are talking about eh, sex ọ bụrụ ihe anyị na-ekwu maka ya bụ strength because nwaanyị niile na-ara apart from nwunye unu unu ada atụwacha ha ncha niile ime ọ just display of strength ka unu na-eje eme ị fụta ebe a kịta a nụwa a sị that na for nwaanyị ịdị satisfied n'ịla ọtụ na ọ na-etake 13 minutes mana ma nwoke highest highest 7 minutes so kee ka o si bụrụ gụwa dị polygamous in nature ọ maka society na-eput ya n'isi nwaanyị ọ gịwa ga-ekeep home ọ gịwa ga-eme nka sometimes unu amarọ that na iku unu na-akwụnyecha amụ outside bụ ihe na-eme unu ihe na-eme unu unu efeel that na ọ bụrụ ihe na-eme unu that na nwaanyị kwesịrị nwaanyị gbaa n'iro ọ bịa bututewe business nwoke mana nwoke gbaa n'iro ihe aka na-agara ya nke ọma I wonder how you people think about it like that. I just wonder how. If nwaanyị na-ala ọtụ ọfụma, ọ bụrụ ị bụrụ nwoke were high libido i jee chọta nwaanyị na-enwe high libido sị na ọ da satisfy gị. Ọ bụrụ onwe ka ọ ga-esi satisfy gị gị na ya anọrọ na the same match. Mana ị bụrụ odogwu mara na ị na-emeshi ihe ike n'ebe ịla ọtụ i jee chọta nwaanyị bụkwa odogwu side ahụ ọ gị ga-agba ọsọ. ọ gụwa bụ nwoke ga-agba ọsọ naanị ị na-ekwu okwu ị na-ekwu na ị sị m na nwunye gị chọpụta na otu ị nọ na ị na-agba n'iro ọ dị happy so i duje obodo oyibo kee ihe mee gị kee ihe ị ga-eji think ya that na ọ ma hapụ gị na ọ ga na-agbagharụ gị ị sị onye ahụ ewenere gị iwe n'ogwu unu ọ bịa ụmụ nwoke cheat unu once just once unu ama mgbagharụ wee because na society mere ya that na how can you forgive your wife how can you for gịwa bịa dị polygamous in nature nwunye gị ekwesịghị ime ihe ahụ kee ka ị ga-esi gbaghara nwunye gị nwoke ọzọ dinara ya n'elu see ị fụrụ ụdị ihe ahụ na-eme unu na nwunye unu mee unu ihe ọjọọ wụ the same thing na-eme nwaanyị na ununwa mee nwaanyị ihe ọjọọ the feeling adịghị different ọbara na-agba gị n'ahụ na-agba nwaanyị n'ahụ mmiri ahụ dị gị n'ahụ bụ ihe dị nwaanyị n'ahụ it's just na the society shapeziri ụmụ nwaanyị ị na-eweta like ọ bụrụ anyị wa na bottle up the pain ọ bụrọ na anyị adịghị feel that pain So first of all, um, the problem I see in this video, all these men niile nọ na this live section, they have all been Europeanized and westernized. Ndị niile ị hụrụ nọ na this live session ha niile nọcha obodo oyibo. So that is e brainwashugodila ha outside

onye ka ị wụ as a woman gị pụta gị na-akụziziri ụmụ nwoke ihe wụ tradishọn na ihe na-awụdo tradishọn na ihe wụ nsọ obodo na ihe na-awụdo nsọ onye ka ị wụ ụmụ nwoke ndị a you see this ọdịụkọ ahụgo m ahụla m vidiyo ya several times ee eh, even ahụrụ m nke ya na nwaja nwaja mere the guy na-akọ off point nwaja biko can we reschedule a program with this guy biko nwaja

n'ime ọtụ nwaanyị nwere a succulent tube inside there that sucks the sperm inside ihe e ji kpọọ amụ utu utu na-etupụta utu means something that pumps it pumps out semen it pumps out sperm the igbo word utu mean pumping tupụta ihe ịtụpụta ihe and that is why I tell you nwaanyị ada amụ nwa ihe nwaanyị na-eme wụ ime gịnị ikpupụta nwa or ịbụ nwa because the word am- ịmụ- am- amụ nwa is gotten the word amụrụ nwa was coined from amụ and ọ naanị nwoke nwere amụ ọ naanị nwoke ga-amụli nwa that word amụ the same way m si gwa ụnụ that nwoke agawuli virgin because nwoke enwede vagina the word vi- virgin was coined from vagina so a man cannot be a virgin because o nwede vagina mana ele ihe this guy ekwu the polygamy is the ability to have more than one a woman cannot have because she cannot before you have you will give before you have a car you will give money to buy that car na ọ naanị nwoke ga-akpọrọnwu two women na-enweghị ya na-edisa ha n'ụlọ na-enye ha na-enye ha a woman cannot do it when a woman is successful men agbalị ya ọsọ but when a man is successful women he will attract more women na-abịa close to him

extortion niile ihe ọ na-akpọ marriage list ihe a wụ extortion a bịa dee list ị ga-eweta sịga ị ga-eweta anụ ị ga-ebute ji ị ga-eweta ewu a na-eri the man the man ekwerekwe ihe niile family the girl gwara this man na-eme ya a na-extort money and goods from this because ọ sị ọ chọrọ ịlụrụ gị ka ọ kpọta gị n'ụlọ this man ekwerekwe mee ihe niile parents gị na family gị na village gị gwara ya mechaa then bịa kwụọ ụgwọ ka ọ wụrụ onye isi gị ịkwụ ụgwọ isi gị then bịa lụrụ gị lụbata gị inside

ọ wụrụ na nkụ pakịrị n'azụ m here m nwere ike kpọọ ofu nwatakịrị sị ya nna bịa gaa lụtara m ofu nkụ na nkụ ndị ahụ pakịrị ebe ahụ so a na-alụta nkụ alụta a na-alụta nwaanyị alụta ịlụrụ ị- ọ ga-aga lụrụ nkụ a na-alụrụ nkụ a na-alụrụ nwaanyị so ịlụrụ nkụ and ịlụta nwaanyị the same thing so ọ nwoke na-alụrụ nwaanyị ọ gaa na famili ya alụpụ ya among ụmụnne ya ndị nke ọzọ among family ọ lụpụ ya ịlụrụ nwaanyị dịka iwepụ nwaanyị that bride price wụ ịzụ nwaanyị that's buying and selling because ị gaa ịkwụ bride price nwaanyị gị na mpa ya adụrụ na-enegotiate the man asị gị na ị ga-enye ego lerịta gị sị ya mba na ọ dị too much lekwe ego ole m ga-enye gị ọ wụ ụdị izu ihere ihe ahụ all these men a nọ here na-ege this nonsense a this girl kwuge a na-akọrọ m uwe some women dey a woman cannot be polygamous in nature because the duty of a woman is to receive somebody who receives cannot be polygamous because for you to have you have to give for you to have two women you have to give their parents ha sị gị weta ji gị weta ha sị gị bride price 200,000 gị kwụọ ha sị gị na ị ga-eweta ewu gị weta ha sị gị ga-agba nkwụ gị gba nkwụ ha sị gị ga-eme nke gị meche because you were giving to have in nature of a woman ihe e memere nwaanyị ka edesi ya na-enye ya so a woman only receives a typical example wụ n'ime ọtụ nwaanyị dị inside the vagina o nwere suckling tube na-suck sperm i tinye ozugbo ọ suckụrụ ya that is taking that is taking but as far as na mmadụ abịala lụrụ gị mee ihe niile parents gị sị ya mee kwụkwọ isi gị mee everything parents ya so a parents can decide na enweghị ihe ọ chọrọ ịna gị na gị kpọrọwa nwa ha ọ wụ ịma dị nga gị ịzụ moto na onye rege moto nwere every right sị m na m akwụghị ụgwọ na m buruwe the moto lawa so what are we saying a nọduru a na-akọ a na- a na- a na-ekwu nnọọ rubbish you've heard it today na nwaanyị ada amụ nwa the correct word wụ na nwaanyị kpupụtara nwa o kpupụtachala ụmụazị ọ na nwaanyị kpupụtara nwa the word ikpu means to cover o kpuchiri nwa ahụ n'ime ikpu ya I will, I will teach you Igbo language that you never, your father, your forefather did not teach you. The word ụtọ ọhụ means ị na-ahụ ya, ị na-ahụ ya, ya na-atọ gị. That's the meaning. The word utu means pump, ịtụpụta ihe. ịtụpụta the word amụ means amụ ọ na ọ wụ nwoke na-amụ nwa I'm- I know this thing ga-adị strange but that's the truth some of you don't know but I'm here to tell you whenever I see videos like this ọ na-agbaka biko Nwaja biko can we reschedule a program with this guy ka m resettụ brain this guy chineke nna mere m ebere ahụ m program gị na ya mega ọ na-ajụ gị nonsense chorus question this guy is not informed and o nwere big platform he's going to mislead a lot of our people biko ọ wụrụ na ị nweta ozi a Nwaja ka anyị mee program with this guy ka m resettụ brain ya ụnụ ma na o teele m na-akụzibedị ihe like that I'm- I'm- I- goodness me I'm here now ka m resetịa brain of some people all these people na-aga n'ịntanetị na-akọ nonsense niile ha na-akọ I will reset your brain for the fact na nwoke azụọla gị you are coming under his rulership and under his authority any rules and regulation nwoke set n'ụlọ ya, that is final ọ wụdị that you have a problem with it or maybe whatever you can go to him sị ya nna lekwe lekwe lekwe shota ka ịshota mee ya biko mere m ya the man will now listen but when you come sị na ọkịkịrị ịgba na no there, there, there is going to be a problem and you will suffer most women nọ na complain na marriage are the rebellious one na-enupụrụ di ha isi ị wụrụ submissive and loyal wife that man ga-awụrụ in fact the best way ime nwoke ka ọ wụ slave wụ to be submissive if you want to get a man to do anything that you say ji your feminine energy cripple ya down a man was trained for war mgbe niile na village na-akụ tempe tempe mpa m na-akụzi m otu esi achụ nta ị mara my father na-eme ihe seti ego anyị na-agba mgba because nụrụ ya my dear ee ị ga-ahụ aja my father bịa ya kpọọ ụmụaka ibe anyị kpọpụta ụmụ ya sị anyị gbawa mgba si ya ego but mgbe niile ahụ ọ kpọpụtara sị anyị gbawa ekere mgba ka gị na onwe gị as woman nọkwa na-akụ tempe tempe wano

asị m oh if the marriage is not okay the woman can leave if you leave you have to pay me back all the whole thing I've spent on you from the day one niile m bịara kpọọ gị gaa Mr. Bigg's m gbaga gị enyi na-azụrụ gị recharge card to ibu ụmụ iji ụmụ okorobịa i- e, di abalị anọ di abalị asatọ gwogwo ti gwogwo m bịa gba nkwụ kwụ ụgwọ isi lụrụ gị ihe niile ahụ m siri every akwụna my marriage let us stop painting evil marriage

because ọ na encourage ihe ọjọọ ihe ọjọọ na-agba afọ ya na women we love our women and we want them to enjoy us all right he's only a foolish man that will marry a woman and be mas and be maltreating her or treating her bad inwe ego gị na-akpakpa ego gị oles ma that woman ọ dị rebellious ọ dị respect gị that is when you as a man na gị bịasịzi okay ka m kuchile this woman mana aside from that igbo men are the best men in this world ma otu esi alụrụ nwaanyị i watch a video of a man nwụga anwụga ọkụ gbaga na na na na story buildings this man ihe nwoke a kpụ n'ọnụ nwunye m ele onye ọ ga-ahapụrụ nwunye o that man even finally died hey, this man tige unu pụtazie look at the people you're listening to on the internet people like this audio ka go m the video this guy sometime ị ma once you're data you see most videos the guy na-ajụ nnọọ some nonsense questions na-abada uru this girl apụta ya na-asị gị na ụmụ nwaanyị emere nke nwoke ga-eme ha nwaanyị agide for the fact na a kwụọla ụgwọ isi gị mee ihe niile lụọ gị kpọbata gị ụlọ do you know that nwoke lụrụ nwaanyị can also if a man decide na ọ chọrọ ka nwunye ya na-agba n'ezi do you know to me I don't see anything wrong with it mana ọ bụrụ na nwoke dị against it then you have to keep it that way ọ wụdụ gị pụta gị na na-akọ ya ọzọ gị na-akọ ya ọzọ na nwaanyị nwoke ga-agbanwu n'ezi nwaanyị because polygamy reduces the number of single ladies in the society if every man marry one one wife some women agada alụ di and ihe eji na-ekuchi nwaanyị n'ala Igbo so that ụmụaka ndị a enwee father figure nwee onye ha ga na-akpọ nna anyị ma ha na-eto because a sị gị na nwa ọbụla toro n'ikwu n'ụlọ nne na-eme aka ekpe n'ihu ndị ichie aka ekpe unu ma ihe eji aka eji eke ekpe that's the left hand nke a ka eji eri nri nke a ka eji ị yọta gị erie ị yọta gị erie aka ekpe and aka nri that's what it means so nwa ọbụla toro n'ụlọ nne na-eme aka ekpe n'ihu ndị ichie that is it that is it so a sị na a na-ekuchi nwaanyị n'ala Igbo ị ma na e, e, ụmụnne ya etake over the wife so that ụmụaka ndị a nwee onye ga na-akwụrụ ha school fees nwee onye ga na-enye ha nri nwee onye ha ga na-akpọ nna a father figure ha ga-eto because ọ nwere ikenga na-esi n'ibobo nwoke apụta akụziele m unu otu nwoke si ekwu ụka n'ụlọ ya e nwere ikenga unless ma ị lụziri a Jezebel as a wife then yeah well thank you very much and keep us following us we bring you the best thank you